ndakulandira nokondedwa ku video imeneyi ine mneneri wa ambuye prophet ian ntaba uh, kutumikira ku utumiki otchedwa the will of god ministries ndipo video imeneyi ndayijambula ndi cholinga chokuti ndikuoneseni uh, zomwe amayi ena amayi achikulire achita ku lilongwe amayi amenewa ndi mkhristu ndithu Nde dzulo pa 20 December 2024 ananditumizira video yoonetsa zomwe iwowa anachita, zomwe iwowa anachita. Ndiye video imeneyi ndiyokuti ndiilumikiza ndi video mukuonerayi, ndingonena kuti muonera kusogoloko. Uh, ndikatha ku introduction iyi ndiyika video imeneyi yomwe amayiwa ananditumizira muonera. Koma nkhani ndiyokuti zomwe amayiwa akuchita mu video imeneyi ndi ndendende zomwe mawu a mulungu amanena ndiye ndikusiyani muonere kaye vidiyoyi mukaonera vidiyo imeneyi ndeno ndibwerano ndi mawu a mulungu kuti ndikutanthauzireni kuzera mawu a mulungu zomwe mayi amenewa achita kuti kodi mayi amenewa achita choyenera ndi zomwe mulungu amafuna kapena angochita za mmutu mwawo nde ndifuna kuti ndikusimikizireni kuti ndithu mayi amenewa achita zomwe mawu a mulungu amanena ndipo ndi chiphunzitso chopita kwa azimayi onse kapena atsikana onse kapena titi azimayi omwenso ali ndi ana ndiye kuti akutenga uthenga umenewu m'malo mwa ana awo ndiye ananditumizira message yomwe anati ndiwerenge before kuika video imeneyi ndiye ndiwerenga ndendende mmene anayilembera sindichosera sindionjezera

Mu Chichewa akunena kuti Mzimu Woyera anawa uh, anawadzudzula ndithu kuti asamavale ma wig komanso asamapange apply makeup kuziphodaphoda ku nkhope. Nde zimenezi zitachitika anasiya anasiya koma ma wig amenewa anawasunga kwa chaka chimodzi. osawataya nde wiki yap- yapitayi sabata yapitayi mzimu woyera anawadzudzulaso kuti kodi chifukwa chani mukusungabe mawigi amenewa ndiye pa chifukwa chimenecho dzulo limene pa 20 december 2024 anapangano choyenera chifuniro cha mulungu atate wa mphamvu zonse ndiye vidiyo imeneyi ikubwera kusogoloku tayi- tayi- taonerani ndipo tamverani kenako ndibweraso amen
my favorite my favorite for the sake of jesus christ yesu atikhululukire nthawi yakusadziwa mulungu analekerera koma lero ndazindikira kuti ndimachimwa kukhala ngati kumuuza mulungu kunena kuti simunandilenge bwino lero ndazindikira kuchimwa kwanga ambuye yesu mundikhululukire pamene ndikuotcha izi chilichonse chimene chinabwera pa moyo panga wana anga zidzukulu zanga mtundu wanga chifukwa chakuvala mawivi amenewa kaya ndi matenda minyama masoka zonse zikunyekesedwa ndi moto wa mzimu woyera ziwonongedwe ndi moto wa mzimu woyera zinyekesedwe ndi moto wa mzimu woyera china chilichonse chimene chinawononga moyo wanga kudzera pa mawivi amenewa moto moto moto kulengeza moto wa mzimu woyera moto wa mzimu woyera moto wa mzimu woyera in the name of jesus christ of nazareth amen
ndikukhulupirira kuti mwaonera video imeneyi yomwe yangotha kumene ndipo muvidiyo imenemo mukaonesesa munaona kuti amayi omwe ananditumizira video imeneyi amaotcha ma wig amaotcha ma wig ndiyeno uh, ndikufuna ndikutanthauzireni zomwe zimachitika zikuzera uh, mmalemba mawu a mulungu choyambirire muziwe ichi uh, pali zinthu zodetsedwa, kapena zinthu zoipa, kapena zinthu zauchimo, zinthu zimenezozo simuyenera kukhala nazo pathupi panu, kapena kusunga pathupi panu, kapena kusunga m'nyumba mwanu, kapena kusunga kunyumba kwanu, kapena titi kusunga kuchipinda kwanu, kapena kusunga ku ofesi kwanu. Zinthu zodetsedwazi, zinthu zoipa zimenezi zausatana, zauchimo. zinthu zimenezizi zili ndi uh, ma consequences ake inuyo mukamapitiriza kuzisunga mumapanga attract ma demons kubwera mnyumba mwanu kapena kuchipinda kwanu kapena ku office kwanu ma demons amakhala ndi legal right amakhala ndi uh, tinene kuti ufulu kape osati ufulu koma umwini ndipo umwini umenewo womwe ali nawo pa chinthu chimenechichi choyipa, chodetsedwa, cha uchimo, umapangitsa ma demons aja, ziwanda, kuti zizibwera zizitsatira chinthu chawo. Ndiye ngati mu- chili mnyumba pa sitting room chibwera ku sitting room, chili ku chipinda chibwera ku chipinda, chili ku ofesi chibwera ku ofesi, chili pa thupi panu chibweranso pa thupi panu. Ndiye kuti ma demons aja, ziwanda zija zimakutsatirani chifukwa mwavala ma wig, mwavala ma weave, mwavala ndolo, mwavala mphete, mwavala uh, ma high heels, mwavala ma mini skirt, mwavala ma trousers. Ndithudi uh, ndingokuthandizani podziwa malemba omwe akufotokoza zimenezi za zinthu zodesedwa. Chivumbulutso 21 vesi 27 akuti, Ndipo simudzalowa konse momwemo kanthu kali konse kosapatulidwa, ndipo simudzalowa konse momwemo kanthu kali konse kosapatulidwa, kanthu kali konse kosapatulidwa, ndiye ma weave, ma wig, ma cosmetics awa, zoziphodera phoderazi izi, ma high heel, ma trouser achizimayi, ee, ma mini skirt, ma cycling, zonsezo ndi zinthu zodesedwa. zosapatulidwa, zosapatulidwa. Ndi zomwe Chivumbulutso 21 vesi 27 ikufotokoza. Ndiyeno, mayi awawa anachita chinthu choyenera powotcha zinthu zimenezi, mawigi amenewo. Chifukwa chani? Namba 1, tingoyerekeza Ambuye Yesu akubwera kuti ndi tsiku la Mkwatulo, dzana, kaya ndi wiki yatha, masabata apitawo, amayi amenewa, Rapture inakatha kuvuta. Sa anakatha osakwatulidwa. Azimayi onse akusungira zinthu zimenezi zosapatulidwa, zodetsedwa, za uchimo. Anakatha osakwatulidwa chifukwa chokuti akusungira zinthu zosapatulidwa, akusungira zinthu zosapatulidwa, akusungira zinthu zodetsedwa, akusungira zinthu za uchimo. Ndithudi. Number one. Number two. Tiyerekeze kuti mwa chisomo rapture sinachitike koma wamwalira munthu. Ukamwalira, mzimayi, ngati uli ndi zinthu zodetsedwa zimenezi, zinthu zauchimo, zinthu zosapatulidwa zimenezi, udziwe kuti sungalowe Ufumu wa Kumwamba. Sungalowe Ufumu wa Kumwamba. Sungalowe Kumwamba. You can not enter Heaven. Pa gate la Heaven paja, Satana abwera ndi ademoni ake to claim zinthu zomwe uli nazo za iwowo, zinthu zomwe they belong to them, ngati ma wig, ma weave ndi zina zotero. So, sungalowe Kumwamba utamwalira. Chabwino. Chomwe achitachi ndi chinthu chenicheni chomwe amayenera kuchita molingana ndi Genesis 35 verse 2 ndi 4 makamaka verse 4. Ndingowerenga verse 2, ah, tiwerenge verse 4. Ndipo anampasa Yakobo milungu yachilendo yonse inali m'manja mwawo, ndi mphete zinali m'makutu mwawo, ndipo Yakobo anazibisa pansi pa mtengo wa thundu unali pa Sekemu. Yakobo anauza banja lake kuti ampase zinthu zonse zosapatulidwa, zinthu zonse zodesedwa, zinthu zonse za uchimo. Ndipo anatenga zovala, kaya anatenga mphete, anatenga milungu ya chilendo yomwe anali nazo, zonse zodesedwa anampasa Yakobo, zonse zosapatulidwa. Ndipo Yakobo anazitenga ndikuzibisa pansi pa mtengo wa thundu unali pa Sekemu. Ndi chimodzimodzi. Chimodzimodzi ifenso azimayi, azimayi ayenera kuchita zimenezi. Osangosiya kuvala ma wig, ma weave, ma cosmetics, ma chani. Muzitenge muzipange destroy, muziwotche kapena muzikumbire pansi kapena mupeze njira yozipangira destroy, yozionongera. Amen.